Ni se wa tɛ sɔrɔ ni hakili se tɛ wa dɔn kɔfi de woro' ye

diɲɛ baara fɔlɔ ye kuma de ye n'i ye kuma se sɔrɔ i bɛ fɛn bɛɛ se sɔrɔ n'i ma kuma se sɔrɔ i tɛ se foyi sɔrɔ hali minnu b'a fɔ ko an ka kuma dabila ka baara kɛ fili kuma baara yɛrɛ fɔlɔ de kuma ye ni fɛn min ma ɲɛfɔ o baara kɛ fɔlɔ o la fo an ka kuma de o la kumakɛlaw hali bi a ye kuma a ye dɛmɛ don kumakɛlaw ma a ye dɛmɛ don o la kuma de ye diɲɛ supasima fɔlɔ an ka kuma kuma ma kɛ fɛn de ɲɛdɔn o la hali bi jama ka se di kumakɛlaw ma.

ale bɛ kɛ kɛnɛlon kɛnɛlon a bɛ kɛ min a bɛ kɛ jɛnsɛnda la jɛnsɛnda min n'a tɔgɔ ko Peace FM ale bɛ sɔrɔ bi kɔnɔntɔn ani seegin murumuru seegin n'i y'i sɔgɔ o la i ni nin émission mɔlɔmaba in bɛɛ sigilen bɛ ka émission min kɔnɔ ɛɛ golofindenw kamanagan ani ɲɛgan ani n b'a kɛ cogo di ani kɔnɔgɔfili ɔ o basi o émission de ye nin ye o de la golofinden bɛɛ bɛ sigi k'a kɔnɔ o la ka foli ani baden bolo tigɛbali lase an lamɛnbagaw ma minnu bɛ k'an lamɛn simali fɛ n'o ye direct ye jɛnsɛnda kan ani minnu bɛ k'an lamɛn kafa kɔgɛ kan n'o ye facebook ye an ka foli bɛ ka se u bɛɛ lajɛlen ma an bɛnbaw ko ten nin ko n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna gɔngɔn dun k'i tɔrɔn fila de bɛ duguma o ŋana an'o senkola o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi hali n'o man di kolokoto himotɛp ye o ye ne yɛrɛ burankɛ ye Cheikh an ka foli bɛ ka se a ma fo a ka denbaya la nka nin waatinin na a bolo bɛ nɛgɛ la o kɔfɛ maze cɛmusi makun Ee an ka senkolaw an b'u fo ka an nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo minnu ni an bɛ kɛnɛ kelen kan sisan ka taa se manɔgɔ ma ka taa se an ka donsoba ma ka taa se e an ka cɛmɔgɔ ma mɔgɔ caman nana bi dɛ aɔn an ka donsow ko k'u ka n'u ɲɛ da an kan k'olu tun tɛ a dɔn mɔgɔ bɛ sɔrɔ min bɛ se ka nin olu ka ko ɲɛfɔ bari ko hɛ walimɔgɔw nana olu kuma daminɛ pewu nka k'olu ka ko in sigilen tɛ kuma buruburu kan ani mɔgɔ lagosi kan ɔ kuma buruburukɛlaw ani mɔgɔ lagosilaw eh, olu de nana olu denw ani olu bɔnnaw miiri minɛ k'a k'u ta ye k'a sɔrɔ olu ye nin dugu in tu tigɛ kuma min a sajugu n'a jinɛjugu n'a warajugu olu y'u jɔ k'o bɛɛ kɛ o la an ka foli bɛ ka se aw bɛɛ lajɛlen ma ni kun ye an don kan ye an bɛna an ka sanwalan la Kɛmɛti sanwalan bi kɛnɛlon awɔ an bɛ kalo min na sa o de ye kalo duurunan ye awɔ Taabɛt tile duuru an b'o de la ka San waa wɔɔrɔ ani kɛmɛ fila ani bi duuru ani seegin an b'o de la Kurukanfuga kɔfɛ kɛmɛ wolonwula ani bi seegin ani wɔɔrɔ nɛnɛba tile mugan an bɛ o de la Isa mɔyi waa fila ani mugan ani kelen ɛɛ an bɛ o de la nin waati nin na o la siga tɛ a la an ka kelen kelen tɛmɛnen aw bɛɛ b'a dɔn an tun bɛ kumada min kan ɔ nka bi an bɛna kumada min kan sa bi ta in bila ka suma tere man ɲi an bɛna kumada min kan an bɛ tila ka n'o fɔ an ka cɛmɔgɔw folen kɔfɛ awɔ an ka cɛmɔgɔw folen kɔfɛ an bɛna o la an ka cɛmɔgɔ mɔlɔmaw siniyelaw kodɔnnaw kokɔrɔdɔnnaw an ka foli bɛ se u bɛɛ lajɛlen ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye tulukala ta ka sɛbɛnni kɛ kayidi kan ka golofindenw fɔ u yɛrɛ ye a camanba bɛ yen dɛ dɔw ye a ni waliko ɲagami ɲɔgɔn na jɔnsa golofindenw bɛ se ka sɔn k'u ka sɛbɛnw kalan bari golofindenw dilanna k'u kɛ waliko jankobaga ni waliko hɛnɛbaga de ɔ nka minnu sɔnna k'a yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ golofinya yɛrɛ miiriya n'a nɔɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ sɛbɛn kayidi kan an ka foli bɛ u ye o la an tɛ ɲinɛ an ka nana Cheikh Anta Diop kɔ hmm, solɔmi barikamaba ee ale ye solɔmi jansanta ye o bolo ma o kɔfɛ minnu bɛ an kɛrɛfɛ bi ka sira yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yira an na o de ye Dunbi Fakoli ani Siramusa Dunbuya ninnu ko an bolo bɛ dugu la u ye u ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yan nɔ u n'u ka jamakulu bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an ka foli bɛ an ka cɛmɔgɔ ma n'o ye an ka donso fɔli a ŋana a nankin awɔ n'o ye ba yɔrɔ ye an ka foli bɛ ka se a ma o kɔfɛ mali donso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la dɔgɔfiri donso wo kaarta donso wo kɛrɛnkɛrɛnnenya na golofina donso bɛɛ lajɛlen fo ka taa se burukina an bɛ u fo u bɛ wulikajɔ min na ani u bɛ cɛsiri min na o dɔɔnin ma ɔ o la an bɛ olu bɛɛ ka foli bonya don mɔgɔ min kɔrɔ o de y'an ka buretigi buretigi tuma min na a nana ɲini juguw fɛ ko ka faso ladon jɔnya la tuguni jɔnya fila wali bɛrɛbɛrɛli ani wali naamu jɔnya ko ka faso ladon o la kosɛbɛ tuguni u ma fa ɔ ale y'a wakali a yɛrɛ de la koyi ɔ ko ale bɛ don faso ni jɔnya cɛ ɔ ale badenw donsow sɔrɔla ka fara a kan u ye wulikajɔ kɛ u b'a ka faso kunmabɔ n'o de ye an ka bayangara dankelen isufu toloba an ka foli bɛ ka bɔ yan ka se bayangaraka bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na bayangara donsoba yaya an ka foli bɛ ka se a ma o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna foli di an ka karamɔgɔ sɛgɛnbali ɲinɛnbali ma ɔ yanni n ka kuma di ale ma an bɛ an ka baba mori gindo fo fo faransi ka cɛkura jakite fo ɔ k'a fɔ ko kolokoto himotɛp foli i ni sɛnɛ kɛnɛ kan i ka jama fo an ka sɔrɔ ka don kuma kɔnɔ nba i ni sɛnɛ ɛɛ karamɔgɔba karamɔgɔba fɛlɛla ye setigi tunce keyita n ka foli bɛ n lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye nin wagati la ɔ i y'a fɔ cogoya min na an bɛ kɛmɛti sanbala kalan duurunan de la sanbala o de ye calendrier ye ɔ o de ye diɲɛ calendrier fɔlɔ ye o de ye diɲɛ calendrier bɛɛ baju fana ye diɲɛ calendrier bɛɛ bɔra calendrier min na o de ye an bɛnbaw ka kalandiri sindilen ye u ka sanwala sindilen o sanwala bɛ san waa wɔɔrɔ ni kɛmɛ fila ni bi duuru ni seegin na kalo duurunan tile duuru an b'o de la n'o ye taabɛti ɔ siga kɔni tɛ mun na ɔ sanwala in yɛrɛ dɔrɔn bɛ wasa kɛ ko caman ɲɛfɔli la siga foyi t'a la u y'a mun dara an bɛnbaw la ka fɔ u ma somɔgɔya n'o ye ka u ma civilisé ka fɔ u tɛ mari ko kalama walima danbaga ko kalama ɔ ka fɔ ko u tun tɛ mɔgɔya sabatili mɔgɔya dilanni mɔgɔya yɛrɛ latagama ko foyi dɔn ka fɔ ko diɲɛ yecogo yɛrɛ tun t'u bolo sanwala in dɔrɔn bɛ wasa kɛ k'o bɛɛ furan ka bɔ yen o la an sewalen n'an ɲagarilen bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛ mandi kɛnɛ min ni o ye bɛnba mɔlɔmaw bolo le chemin des ancêtres méritants o tɛmɛnen kɔ an tɛ se ka don an ka kuma kɔnɔ cogo si la karamɔgɔ ee ka sɔrɔ an ma foli kɛ ka se an ka donsow ma ee k'a f'u ye ko an karamɔgɔ cɛkura sete jate ɲuman an ka gaki Ɔ ko donso soli k'o bɛ se ba minnu kɔnɔ ko ye k'a fɔ an ka donso ye k'an ka wa ɔ siga t'a la ɔ ko bɛnba mɔlɔmaw ɔ bɛnba minnu kɛra mirindi bɛɛ fa ye ka kɛ mirindi bɛɛ ba ye ka kɛ mirindi bɛɛ karamɔgɔ ye ɔ mirindi ye peuple ye ko o bɛnba sɔrɔ ni jansatɔ olu minnu ye bonya sɔrɔ ka giliya sɔrɔ ka dɔnni kalan olu sɔrɔ olu de kɛra kirinbo jɔbaga ye olu de kɛra sinankunya toloɲɔgɔnya tanamaɲɔgɔnya nin bɛɛ ladanbaga ye ɔ olu ye o dɔnni min sɔrɔ u y'o bonya min sɔrɔ u y'o giliya min sɔrɔ olu y'o kɛ ka mɔgɔya tɔnɔ de olu m'o kɛ ka mɔgɔya latiɲɛ fewu fewu o la k'a f'u ye ɔ siga t'a la ko o bɛnba mɔlɔmaw bɛ dugaw ye o siga foyi foyi tɛ mun na ɔ o tɛmɛnen kɔ ka an ka natigiw fo ɔ fabajɔw kɔni ɔ minnu dalen don a la k'a fɔ ɔ ko kanabila tɛ fɛn tɛrɛmɛta ye minnu dalen don a la k'a fɔ ko maaya tɛ fɛn tɔnɔmadata ye minnu dalen don a la k'a fɔ ko yɛrɛsagotigiya ko fɛn tilata tɛ souveraineté tɛ fɛn o la k'a fɔ ko nin y'an dontɔ y'an ka walanda
ayiwa ee an bɛ bɛɛ lajɛlen fo tuguni k'a fɔ tɛmɛnen in na an bɔra walanda min kɔnɔ walanda in a tɛ ban mhm. nka an bɛ a dɔ fori fori fori mhm. ka taga ɔ e min bɛ lamɛnni kɛ dɛ mhm. ahan e ka taa ɲinini kɛ k'a tɔ pakisa dɔn siga t'o la sɔnni k'i sigi nin tɛ tiɲɛ ye dɛ nin ye sitanɛ kuma ye dɛ anw minnu bɛ k'an ka nin miirina ninnu f'i ye anw tɛ sitanɛ dɔn janko anw n'a bɛ jɛ kɛ a tɛ farafinya yɛrɛ kɔnɔ quoi farafinya dɔnni si tɛ yen ko sitanɛ bɛ yen bari an ta la bɛɛ b'i yɛrɛ ye bɛɛ b'i yɛrɛ laɲini chacun est responsable de ses actes i ye wale min kɛ e de b'i jɔ a kɔrɔ mhm. wa ni binbaw min bɛ da i kan o bɛ da i kan mhm. o de b'a to wale jugu tɛ wara mhm. siga t'o la nka nidɔlɔndɔya sira fɛ psychologiquement ni e dar'a la ko fɛn dɔ bɛ se e la k'e tɛ se o la k'o de bɛ e bila wale jugu la e b'i yɛrɛ to koroya bolo k'i yɛrɛ to i yɛrɛ sɔn bolo ka sɔrɔ ka nkalon da sitanɛ la jango n'a fɔra i ye ko bɔda bɛ yen nɔ wale jugu yɛrɛ kɛli yafali la siga t'o la e e bɛ dan sigi o la e bɛ astafirulaw fɔ e bɛ su nafilaw jɔ o bɛ yɛlɛ o bɛ jurumu fara ka bɔ yen aa tiɲɛ yɛrɛ la n'i sɔmin'o la i t'a dabila e t'a dabila siga t'o la siga foyi t'a la o la
dabɔkun de ye a ka taa ɲinini kɛ fariganba min ni o kɛlen don k'an ka musokɔrɔbaw n'an ka cɛkɔrɔbaw sɔrɔ kosɛbɛ bi walanda bɛna kuma o de kan n'a kɛlen don ka golofinden denmisɛnninw bɛɛ si jɛ ala ni a hami u yɛrɛ ka ala o n'a hami fɛ ɔ o la siga foyi t'a la an bɛna kuma o de kan o ye jumɛn ye o de ye ko diɲɛ wuli ani lahara jɔ don ɔ yanni an ka kuma diɲɛ wuli kan an bɛna kuma yala o min ko ko diɲɛ bɛ wuli sama diinɛ ninnu diinɛ minnu bɔra ko minnu bɔra sanfɛ ka na hali n'o y'a sɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ labɛnna duguma yan siga t'o la ɔ nka komi olu yɛrɛ wele o la an fana b'u wele o la les religions dites révélées aha n bɛ fɛ mɔgɔw ka min faamu i bɔra sanfɛ o i bɔra duguma o o tɛ mɔlɔn di mɔgɔ ka kɛta ma siga foyi i bɛ min kɛ mhm. ani i bɛ min fɔ mhm. o de bɛ ta ka lajɛ hakilitigi fɛ nin ye ko ɲɛnɛma ye wa nin tɛ ko ɲɛnɛma de ye mhm. ɛ nka k'a kɛ ko a bɔra sanfɛ fɛn caman bɛ bɔ sanfɛ o kabapɛrɛn bɛ bɔ sanfɛ o munna i t'i jɔ k'o kɔnɔ sanji bɛ yen fo an y'o tɔgɔ yɛrɛ la ko sanji
kabapɛrɛn bɛ bɔ sanfɛ o munna i t'i jɔ k'o kɔnɔ Kira ma ci mɔgɔ ma k'i ka da la k'a fɔ ko sanji bɛ bɔ sanfɛ donc k'a bɛ bɔ mɔntɔn de la n'o ye atmosphère ye awɔ donc mɔgɔw kana u yɛrɛ hakili lasunɔgɔ damakanma ye yeli min di mɔgɔw ma siga t'o la a banna o la baara dɔrɔn foyi t'o kɔ foyi man bon ka tɛmɛ o kan siga t'o la damakanma tɛ foyi di i tɛ fɛn foyi se mɔgɔ la k'a tɔnɔ tɛ se mɔgɔ ma ɔ o tɛ se ka kɛ ka o yeli di ka sɔrɔ k'o minɛ k'o to kaso dɔ la o tɛ ɲɛ o la o de ye kolokotɔ himo tɛ yala o a fɔra ko diɲɛ bɛ bɛ wuli o sama namu ninnu fɛ anw bɛ nin dugu min kan tile kakɛya min na yala olu ye diɲɛ yɛrɛ min wulili fɔ o bɛ bɛn ni tile kakɛya in ma wa
Ɛɛ karamɔgɔ i ka ɲininkali ye ɲininkali kalan kɛ ye nin ye question ciblée kalan kɛ ye ciblée min ye awɔ ɔ yani an ka sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ diɲɛ mun dɔn yani an ka sɔrɔ ɲɛfɔli ma ɔ an bɛ sɔrɔ an yɛrɛ ta ɲɛfɔli ma awɔ ɔ golofin sɔlɔmi dɔya ye mun fɔ o ko la ɔ bawo bɛnbaw ko di u ka kurudu kɔnɔ Mati ka kurudu bi naani ni fila olu de ye sariya ye awɔ les 42 lois de Maât awɔ o de ka kɔrɔ ni bibulu ye a ka kɔrɔ ni kuranɛ fana ye n'a fɔra bibulu mɔgɔ caman bɛ a basan bibulu tawurata zaburu injila o faralen ɲɔgɔn kan a fɔ ma ko ancien testament yɔrɔ psaume b'o kɔnɔ ɔ ani nouveau testament o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ wele ko bible o la n'an ko bibulu ni kuranɛ an kan bɛ a samalɛra nin bɛɛ de ma ɔ o la Mati ka kurudu ka kɔrɔ n'o ye ɔ bɛnbaw ko cogo di kurudu bi sabanan ko j'agis de manière respectueuse des autres ɔ ko n bɛ ko kɛ ni mɔgɔ tɔw bonya ye n bɛ ko kɛ mɔgɔ tɔw bonya kɔnɔ kurudu bi saba ani sabanan ko cogo di ko je converse avec la sensibilisation ko n bɛ kumaɲɔgɔnya kɛ ni sobilakulu ye ɔ kurundu bi saba naaninan ko je fais le bien ɔ ko n bɛ ɲuman de kɛ ɔ nka an bɛ jɔ kurundu bi saba ni sabanan de kan o mun ko ɔ ko n bɛ kumaɲɔgɔnya kɛ ɔ ni sobilakulu ye ɔ siga t'a la ko lamɛnbagaw k'a dɔn k'a fɔ ɔ ko laseli ninnu tun ye sobilakulu de ye ɔ i kelen sigilen yili ma se ka munumunu ka yɔrɔ min sɔrɔ k'a yira i la ka fɔ ko yili a bɛ kaso la dɔ de bolo nɔ tɛ a sekoya min yɛrɛ y'a bila yɔrɔ la a bɛ yen o la ne ye jateminɛ kɛ ɔ ni anw golofinw anw minnu bɛ faso ni bulonda sira kan anw minnu bɛ golofin sɔrɔ ni sira kan ɔ ni anw ye diɲɛ fɔ anw kan bɛ jaba de ma n'o ye univers yɛrɛ ye an kan bɛ univers de ma bon an b'a dɔn k'a fɔ ko ni e ye diɲɛ in fɔ k'a dan mɔgɔ dɔrɔn na i da fina i ma kɔrɔ di i y'i da lamaga i ma kuma ɔ ni e ye diɲɛ fɔ k'a dan dugu in kana dɔrɔn na n'o ye nin jabalen ye o planète terre aha i ma kuma ni e ye diɲɛ fɔ k'a dan tile kankɛ dɔrɔn kɔnɔ n'o ye système solaire ye i ma kuma bon ɔ an mɔgɔ an bɛ dugu de kan ɔ dugu in kan nima caman caman de bɛ mun ni mɔgɔ tɛ kelen wa mɔgɔ tɛ se ka ɲɛ mun kɔ wa mɔgɔ sɔgɔlen don mun na ɔ wa nin bɛɛ de gangannen don ɲɔgɔn na nin bɛɛ de bɔlɔlen don ɲɔgɔn na l'homme est une partie d'un tout et non le tout lui-même

tile kankɛya min kɔnɔ n'o tile tɛ dugukolo yɛrɛ tɛ fɔ ni dugukolo tɛ an bɛ yan ɔ n'anw de ko an ka fisa ni fɛn bɛɛ ye kɔrɔ jumɛn bɛ o la ɔ anw dun bɛ fɛn bɛɛ de kɔnɔ o bɛ yen dɛ o bɛ yen o bɛ yen ani o bɛ yen basigi bɛ min bolo ani o bɛ yen sabati bɛ min bolo ani o bɛ yen latagamali bɛ min bolo o bɛ yen de ye mari yɛrɛ ye o de ye danbaga yɛrɛ ye n'an ko an ka fisa ni fɛn bɛɛ ye o kɔrɔ an ka fisa ni mari yɛrɛ de ye mun yɛrɛ y'an dan kɔni kɔmi u b'a fɔ ko mari de ye an fisaya ni danfɛn tɔw ye ɔ k'a sɔrɔ n'i ye a lajɛ karamɔgɔ mhm. i ka kuma latigɛ tɛ mhm. mɔgɔ karamɔgɔ ye sunkun de ye siga foyi t'o la i mana kalan cogo cogo sunkun de b'i kalan siga t'o la n kan tɛ ka t'i biri wali eh, kitabu ninnu dɔ kunna hali olu yɛrɛ kɛ u bɛ sunkun de kɛ ka yirali kɛ siga t'o la donc eh, fɛn min bɛ kalan e ka fisa n'o ye aa kɔni mhm, an ka to o la Mm.
ɔ i bɛna ye k'a fɔ ko fisamantiya in awɔ bile fundo dɔ de don awɔ ɔ a bɛ yɔrɔlɔbaya awɔ ɔ n'o ye fan bonya mhm, ɔ ani ɔ fanga yɛrɛ ye bɛɛ sanfɛ o pakisɛya de don mhm. c'est-à-dire o manifestation de don mhm. o la n'a ma ɲɛ ko e y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ de ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye ɔ o fusama cɛko in dɛ e bɛna tila k'a ye o mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna sara sigi de kɛ k'a yilamaya ka dɔ fana fisa ni dɔ ye mɔgɔw la e bɛ mun ye ko mun ka fisa ni bɛɛ ye i bɛna tila k'olu fana la ka dɔw ye k'olu fana fisa. ɛ n'i m'a kɛ ten a tɛ to i bolo i ka fisamantiya. ɔ a bɛ ten de. bon ko mun don a bɛ wolowolo ɲɔgɔn kɔnɔ ka taa cogoya de la o de kama i m'a ye minnu ko ko mɔgɔ de ka fisa ni danfɛn bɛɛ k'ala de y'o kɛ olu kelen tilala k'a fɔ k'olu de ye ala yɛrɛ mirindi ye olu de yɛrɛ ka fisa ni bɛɛ yɛrɛ fana ye mɔgɔ yɛrɛ bɛɛ ye o ala mirindi fana la mɔgɔ dɔ b'o la yen n'u fana ka fisa n'olu tɔw fana bɛɛ ye Awɔ. i y'a ye cogo di a bɛ bibulu de kɔnɔ tawurata kɔnɔ ancien testament kɔnɔ ɔ ko bi juif le peuple d'Israël ko ala mirindi de don Unhun. ɔ ala de y'o sugandi wa ka layidu ta ibrahima ye k'a ta isaka ye k'a ta yakuba ye k'a fɔ a bɛna a kɔ wara dugu in kan Awɔ. ɔ wa ka kɛnɛ dɔ dana tigɛ k'ale b'o d'u ma k'a b'o mɔgɔw gɛn k'olu silasa k'o d'u ma n'o de kanaan ye o la ɔ golofin sɔrɔmudoya kɔnɔ diɲɛ an bɛ hakili munumunu jaba de kan ɔ o la dugu an bɛ dugukolo min kan n'o ye jabali ye o bɛ tile kankiya de kɔnɔ n'o ye système solaire ye o tile kankiya bɛ labugu min kɔnɔ labugu de galaxie ye o y'an dɔrɔn la voie lactée

jaba yɛrɛ kɔnɔ n'o ye univers kɔnɔ o la fɛn min y'o bɛɛ jujɔn ye o bɛɛ bɔra fɛn mun na dɛ o bɛɛ bɔra gɔlɔmiba mun na dɛ n'o ye énergie ba mun na o de ye mari yɛrɛ ye o la ale fan dɔ de y'a ka danfɛnw ye wa ale de ye danni yɛrɛ tanba fana ye n'o ye danni centre ye donc a b'i b'a fɔ kori bɛ cogoya min na yɔrɔ kori kori tanba fila tɛ se ka sɔrɔ kori kelen na cercle kelen centre fila tɛ se ka sɔrɔ a la cercle caman bɛ se ka jɛ centre kelen na a bɛ f'o ma ko les cercles concentriques tanba ɲɔgɔn ɔ nka cercle kelen tanba caman o tɛ yen fiyewu o la n'a ma ɲɛ o tɛ yen golofin sɔrɔmudoya kɔnɔ mari caman ko yɛrɛ de place tɛ yen bon a tɛ se ka kɛ yɛrɛ n'i m'a mɛn i bɛ dɔ fara a kan i bɛ se fɛn de tɛ se ka fara danbaga kan mɛnɛ o la fɛn tɛ se ka fara a kan ɔhɔ o la o diɲɛ in n'o fɔra o ye jaba de n'o jaba fɔra o ye mari yɛrɛ de o la ni e ye diɲɛ golofin sɔrɔmudoya kɔnɔ wuli ko yɛrɛ de place tɛ yen bon mari yɛrɛ de y'a bɛɛ o la fɔ n'ale yɛrɛ de y'a yɛrɛ wuli sa bon an ka ɲi ka mun dɔn ka kɔn mɔgɔ nali ɲɛ dugu kan diɲɛ tun bɛ yen univers bɛ yen o bɛ yen ɔ ka kɔn dugu yɛrɛ ɲɛ univers bɛ yen ka kɔn tile ɲɛ univers bɛ yen n'i ye jateminɛ kɛ tile si ye san miliyari naani ani san miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ de quatre virgule six millions d'années dugukolo si ye san miliyari naani san miliyɔn kɛmɛ duuru quatre virgule cinq milliards d'années ɔ jaba si ye san miliyari tan ni saba ni dɔɔni ka taa miliyari tan ni naani na ɔ o la i b'a dɔn k'a fɔ ɔ ko c'est pas parce que hali k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen diɲɛ mun bɛ yen c'est à dire hali n'an y'a kɛ ko mɔgɔ bɛɛ de ka bɔ yen diɲɛ de bɛ jaba bɛ yen o la wulili ko place tɛ yen bon fo ni mari yɛrɛ de y'a yɛrɛ bɔ yen sa o la
ɔ sama namu don ko minnu y'a yira k'a fɔ ko diɲɛ bɛ wuli olu ka diɲɛ a b'i b'a fɔ olu ye u yɛrɛ de miiri diɲɛ ye walima olu bɛ yɔrɔ min dɔn olu y'a miiri k'o yɛrɛ de diɲɛ ye bon ɔ f'an ka ko dɔ de faamu karamɔgɔ ɔ mɔgɔ ka dɔnni bɛ dan yɔrɔ min na mɔgɔ ka miiri bɛ dan yɔrɔ min na a kɛwale fana hmm. ɔ a n'a bɛ mun yira kɛnɛ kan o fana bɛ dan yen hmm. o lama ye jumɛn ye hmm. n'i ye ko denmisɛnnin fitinin ma k'a ka diɲɛ dɛsɛn ale bɛ mɔgɔ minnu dɔn a b'olu de dɛsɛn bon ale bolo olu de ye diɲɛ ye ɔ o la ɔ minnu y'a yira k'a fɔ diɲɛ bɛ wuli ka mɔgɔw lapapa ɔ fo k'a fɔ ko dugukolo bɛ meleke ko dɛbɛn ɔ olu kelen de y'a fɔ ɔ u ka kuranɛ kɔnɔ suratul kafu kɔnɔ ɔ ko tile bɛ taa bin bɔgɔ de la ɔhɔ bɔgɔ dɔrɔn dɔrɔn kɔ kɔ kɔfin kalama ɔ f'o bɛ wuli ɔ olu kelen de y'a fɔ ɔ ko lolo ye san masiri de ye les étoiles ɔ olu kelen de y'a fɔ ɔ ko lolo bɛ yen ne ɔ ko ka sitanɛ bon ɔ ko sitanɛ minnu b'u dɛn ka taa ala ka kuma lamɛn san suratu jin ɔ o bɛ mɔgɔ dabaliban kosɛbɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko fɔbagaw tɛ lolo ko kalama fiyewu

ɔ kalaya sun fana y'ale a bɛ kalaya di ɔ nka jabali ninnu ye planɛti ninnu ye olu tɛ yeelen di olu tɛ kalaya di olu bɛ kalaya sɔrɔ lolo de fɛ i b'a fɔ dugu b'a ka kalaya sɔrɔ tile fɛ cogoya min na a n'a ka yeelen ɔ olu tun t'a dɔn k'a fɔ ɔ ko dugu in Ale de bɛ tile kankɛya kɔnɔ ale ye tile kankɛya in jabali sabanan de n'a planɛti sabanan ye wa ale de bɛ tile lamini fana wa k'a b'a yɛrɛ lamini o la su ko ni dugujɛ ɲɛdɔnbaliya olu bolo olu y'a miiri k'a fɔ ko tile bɛ taa bin yɛrɛ de ɔ ka taa bin fo fo fo fo ka ji wuli ɔ donc fana fɔra la a bɛ yen quoi

Ee an b'a fɔ ma ko lolo kojan ni lolo yɛrɛ danfara dɔn bon étoile filante ninnu ɔ an bɛ mun mɛnɛnen ye ka tɛmɛ les étoiles filantes o ti lolo yɛrɛ ye dɛ o ye kabaw de ye kaba minnu n'u donna météorite minnu mana don an ka mɔntɔn na an ka atmosphère in na ka bɛn olu bɛ ka boli ni ki teliya min ye n'u donna mɔntɔn ni atmosphère ye yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛnba mɔlɔma ninnu kunfɛmɔgɔ tun tɛ wa an ka kan na n'i y'a mɛn ko mɔntɔn hali n'i y'a mɛn ko nin fɛn in mɔntɔnnen don kɔrɔ a dadalen don ɲɔgɔn kan o la an ka kan yɛrɛ la atmosphère tɔgɔ de ko mɔntɔn bon fɛn mɔntɔnnen de don mɔntɔnnen don cogo di couche couche de don O la an ka kan a fɔ atmosphère ma de ko mɔntɔn, fiɲɛ min kɛlen don ka dugu lamini, awɔ, ɔ ni san ko ni fɛn bɛɛ dɛnnen don o la, unhun, sanji ko, unhun, dɛnnen don o la o mɔntɔn na, unhun, ɔ o la i bɛna a ye ni o kaba mun donna mɔntɔn na atmosphère la, unhun, o bɛ mɛnɛ, unhun, an b'o mɛnɛnen ye quoi, awɔ, o la n'an y'o mɛnɛnen ye o ti lolo ye dɛ, ɔ nka o ye kaba tɛmɛntɔ de ye mun donna an ka mɔntɔn na, ɔ nka ɔ kuranɛ donko ye o bɛɛ fara o bɛɛ jate lolo fɛ k'o ye sitanɛ buntɔ de ye o ye sitanɛw buntɔ de ye ah, a dun bɛ yen ɔ an tilala an ye ɲininkali kɛ ɔ ko sitanɛ mun bɛ fɔ ne ye jateminɛ kɛ suratul bakara kɔnɔ ɔ sitanɛ ni ala ka débat la ibilisa ni ala ka débat la ibilisa tun ye kelen de ye ɔ nka kuranɛ fan caman fɛ ɔ a bɛ fɔ ko sitanɛw sitanɛw bɛ nin kɛ u bɛ nin kɛ u bɛ nin kɛ ko f'u b'u sigi ɲɔgɔn kan ɔ ka taa mari ka kuma lamɛn san o la an ye ɲininkali kɛ ɔ sitanɛ kelen ibilisa kelen de tun don ɔ a kɛra caman ye cogo di ɔ ala yɛrɛ de ibilisa cɛ de tun don wa n'a sɔrɔ ala ye musoman dɔ de dilan k'o fara a kan n'o ka kafo ka bugun wala muso de don

an ka don bibulu kɔnɔ ancien testament an ka don tawurata kɔnɔ sindili fɔda ɔ karamɔgɔ an ka don yen n'an donna sindili fɔda kɔnɔ ɔ musa ka ala walima israɛl ala min ko k'ale de ye mirindi ye israɛlakaw ye ale kumakan filɛ ɔ a ko mɔgɔw la mɔgɔw calen dugu kan ka dugu kana fa ɔ a ko mɔgɔw ka cɛni warala kosɛbɛ ɔ a ko cɛni warala ko fɔ ale yɛrɛ hinbaga a b'a yɛrɛ wele ko l'Éternel o kɔrɔ de ye an ka kan na ko hinbaga a ko ale ye hinbaga ye i y'a ye k'a fɔ mɔgɔ ka juguya warala ɔ a ko mɔgɔ ka miiri bɛɛ bɛ ɲɛsin juguya kuma kelen ma Genèse chapitre 6 verset 5 a ko cogo di mm. ko l'éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre mm. et il fut affligé en son cœur mm. ko hinbaga k'a y'a yɛrɛ lasigi a kɛ la ka mɔgɔ dan dugu kan wa ko a sununa a dusukun na kosɛbɛ c'est-à-dire ala dimina a yɛrɛ kɔrɔ kosɛbɛ ale ye mɔgɔ da kun jumɛn kama a ko cogo di chapitre 7 ah. an bɛ genèse chapitre 6 de kɔnɔ verset 7 plutôt ah, A ko zsɛme de lafa de la tɛ lɔnkisɛɛn kire ye depi lammisi su bɛta yen o yɛrɛ ci e ko zsonozo di ka zeme pan dezfa fɛ a ko a bɛna mɔgɔ yɛrɛ de si la saba don ka pewu aa ko mɔgɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ a ko hali ni ma yɛrɛ bɛ sa a bɛna a bɛ lajɛlen si la sa ko nka numu tun numu de ye n y'a hɛnɛ ka bɛn nuhu kɛwale ma o la k'a ye nuhu ale ni a kɔrɛ nuhu n'a ka famille ɔ ale ye olu de lakisi ɔ an mago bɛ jumɛn de la nin yɔrɔ in na genèse kɔnɔ ɔ an bɛna o de ɲɛfɔ sisan ɔ a ko genèse chapitre 6 verset 15

ɔ o la ko a bɛ kɛ etaji saba ye ɔ karamɔgɔkɛ k'a lajɛ n'a fɔra ko nin kulun américain ni russe ni chinois ni hali faransɛw n'u ka faransɛya olu ka porte-avion kelen nin bɛ jɔ o kɔrɔ wa

mɔgɔ bɛ kun nin kɔnɔ o la ne tun b'a fɛ ka ɲininkali min k'i la nin kulun in anw bɛnba minnu tun bɛ yan nɔ jɔn de bo tɔmɔna ka taa parce que a fɔra ko bɛɛ de tɔmɔna ka taa ɔ yala i hakili b'a la golofinna bɛnba min taara kulun ɲɔgɔn na n'o y'a sɔrɔ o fɔlen don a la quoi o ma o ma fɔ a la ayiwa ne dun ye jateminɛ kɛ ko danfɛn bɛɛ anw ka dugukolo ye anw ka kɔnɔw ni an ka o bɛɛ de b'a la olu bɛɛ taara minnu kan ka kɛ ayiwa
ne ne ye jateminɛ kɛ bi bi in na tirili ye mun yira o de ye k'a fɔ les dernières les dernières estimations selon les dernières estimations ɔ il y aurait 8,7 millions d'espèces vivantes, 6,5 millions sur terre ferme, 2,2 millions dans l'eau. Ɔ ko ɔ espèce nima c'est-à-dire fɛrɛnfɛnw ni nimaw fara ɲɔgɔn kan le règne animal et végétal ɔ ko a kewulu a suguya suguya de suguya suguya de ko don c'est comme si basalakaw olu n'u suguya suguya bambaw n'a korow n'a kaanaw kɔnɔlakaw olu n'u suguya duga n'a sɛgɛw n'a a bibiw n'a fɛnw ɔ o suguya suguya kewulu kewulu seegin ani waa kɛmɛ wolonwula miliyɔn seegin waa kɛmɛ wolonwula de lakodɔnnen don fɔlɔ ɔ o la ko espèce animale nima ye 7,77 millions de ye c'est à dire nimaw ye eh, miliyɔn wolonwula kɛmɛ wolonwula ani waa kɛmɛ wolonwula ni waa bi wolonwula de ɔ n'i ye jateminɛ kɛ c'est à dire nin ye espèce yɛrɛ de ye nima bɔlen ɲɔgɔn ma bɔlen ɲɔgɔn ma min bɛ yen ɔ nuhu ka kulun dun bonya mumɛ yɛrɛ ye longueur janya yɛrɛ ye gwalagwala kɛmɛ ni bi duuru de ɔ yala nin fɔbagaw tun bɛ a kala dan yɛrɛ kalama jango k'a dɔn ko ko nin danfɛn caman bɛɛ bɛ yen wa donc o euh, kɔrɔ sisan euh, i ka walanda yɛrɛ ɲininkali jaabi mun bɛ bɛɛ kɔnɔ euh, ninnu ye diɲɛ min fɔ o diɲɛ o tɛ yen o yɛrɛ de tɛ yen yɛrɛ mɛnɛ jango a ka o diɲɛ in dan ye kuranɛ ni bibulu kɔnɔna na ani a fɔbagaw miiri

I m'a mɛn a bɛ wuli a bɛ yen o ma sigi jango ka o diɲɛ dan ye kuranɛ ni bibulu kɔnɔ la a n'a fɔbagaw ye kolokotɔ o la an b'i fɔ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la diɲɛ min kɔni n'a fɔra k'a bɛ wuli a bɛ gafe dɔ de kɔnɔ kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a bɛ wuli a bɛ wuli o kɔnɔ walima a bɛ gafe in kalanbaga miiri de kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a bɛ wuli a bɛ wuli i miiri de kɔnɔ donc o la mɔgɔw k'u yɛrɛ lafiya u kana ni hami da u yɛrɛ kan don nataw kɔnɔ e an bɛna kuma saya kan o la komo cɛkura a k'a labɛn han n bɛna tuma dɔ d'a ma ani ka tuma dɔ d'i ma aw ka se ka saya ɲɛfɔ an ka musokɔrɔbaw n'an ka cɛkɔrɔbaw ka tension tɛ dɛsɛ u b'a ka fura ta ka dɛsɛ co tellement que u y'u lasiran saya ɲɛ k'u terroriser k'u hawuja ka laara ko fɛ lafiya tɛ yen nɔ nka o la sa an bɛ taa nɛgɛjurutigiw fan fɛ ee k'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'i i sen don baro in na i bɛ weleli kɛ mugan mugan tan ni seegin bi wɔɔrɔ ani duuru walima bi wolonwula

ɔ o ka bɔli k'o da kɛnɛ kan a dan ɲuman ni
awɔ ɛ ka tila k'a ɲɛfɔ tuguni hali mɔgɔ min
ahan ayiwa an bɛ aw fo k'aw barika da ahan

ee ni telefɔni kɔni labilala i k'i i kɔnɔnata fɔ o de ɲɔgɔn tɛ a bɛ se ka weleli kɛ halisa mugan mugan tan ani seegin bi wɔɔrɔ ani duuru ka taa se bi wolonwula ni naani ma bi seegin ni wolonwula bi naani ani seegin bi wɔɔrɔ ani fila ni min ye weleli kɛ i n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Peace FM soba in kan o la an bɛ an ka Peace FM ɲɛmɔgɔba fo n'o ye Umaru Cɛfin Mariko ye ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛ la ayiwa karamɔgɔ i ni sɛnɛ aa i b'i kan kɔrɔta dɔɔnin aa o tɛ ayiwa an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo fo Bako Jikɔrɔni ayiwa ahan

Ayiwa halisa aw tulo b'an ka jɛnsɛnda mandi la e ko an tɛ mɔgɔ kelen ta ka ayiwa halisa a bɛ se ka weleli kɛ aa an karamɔgɔ i ni tuma kɛ di
ɔ sisan buru a buru ma yɔrɔ y'a jumɛn ye sisan han mun tigɛ ahan ka dɔ k'a daminɛ ka dɔ to bolo la yan a est ce que e ye émission lamɛn an karamɔgɔ Peace FM don ayiwa i bɛ kɛnɛ dɔ wɛrɛ kɔnɔ ayiwa an karamɔgɔ ni jɔ nba i ni su nba i yɛrɛ dun

ayiwa dabagaba k'a kɛ ten ee dabagaba k'a kɛ ten dabagaba k'a kɛ ten an ba k'a kɛ ten an ba k'a kɛ ten anhan siga foyi t'a la anhan

ayiwa baasi t'a la aa k'a kɛ ten ka minɛ d'u ma k'a kɛ ten k'a kɛ ten k'a kɛ ten damagama k'a kɛ ten k'o kɛ bɛnba sɔlɔmi jansantaw kama ayiwa an bɛ mɔgɔ kelen ta ɛɛ sɛ i bɛ se ka weleli kɛ sa ni min b'a fɛ ka don baro kɔnɔ ka ɲininkali kɛ walima ka dɔ fɔ farankan kɛ i bɛ se ka weleli kɛ bi wolonwula ni naani bi seegin ani wolonwula bi naani ni seegin bi wɔɔrɔ ani fila n'i y'o wele an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa an karamɔgɔ dɔ bɛ nɛgɛ la ayiwa an karamɔgɔ i ni tuma nba ka weleli kɛ ka bɔ min tɔgɔ duman jamu duman
ayiwa an bɛ kɔjalankaw bɛɛ fo kelen na sangare
ayiwa ne bɛ se ka min fɔ a la émission in na vraiment émission taabolo ka ɲi kosɛbɛ parce que n'i ye ɲɛnamaya lajɛ mɔgɔ si tɛ kɛ fɛn ye fɔ i yɛrɛ ɔ i bɛ k'i yɛrɛ ye cogo di walikan minnu bɛ yen n'o y'i ka kan kɔnɔ ani wali tagabolo minnu bɛ i ka ko kɔnɔ min tɛ i yɛrɛ tagabolo ye

a ko kitabu minnu na a bɛ olu kɔnɔ ko diɲɛ bɛ wuli olu ye diɲɛ min fɔ lama la sisan yala e b'a kalama ko tile bɛ bin bɔgɔ duuru duuru la fan dɔ fɛ yan
ayi ni mɔgɔ y'o fɔ i ye e bɛ da o la wa
o kitabu in kɔnɔ o dun bɛ yen nɔ k'a fɔ ko tile bɛ bin bɔgɔ duuru duuru de la ko zulukalanaani taara a jɔ fo k'o ye a jiralen don k'a fana fɔ ko an bɛ nin dugu min kan ko a fɛnsɛnnen de don yala a fɛnsɛnnen de don wa a dun fɔra de a fɛnsɛnli in na k'ale ye kulu d'a kan ka a sabati a kana a kana limilama n'a ye yala eh, tranbilematɛriw ti kɛ a ye t'o kalama wa? ne b'o kalama ɔ bon sisan diɲɛ jumɛn de bɛ wuli Eh, karamɔgɔkɛ ne yɛrɛ bolo Ahan, karamɔgɔ ni ala ka wagati la kelen sera awɔ ala bɛ se k'a wuli parce que ale de y'a da awɔ o- a k'a sɔrɔ a ye diɲɛ min fɔ o yɛrɛ bɛ yen quoi ne filɛ ne ka nin min fɛ yen o bɛ yen de ya
N'o tɛ yen nɔ donc o la a ye min fɔ k'o bɛ wuli anw t'o kan a bɛ se ka kɛ o bɛ wuli mais anw kɔni t'o kan a an bɛ dugu min kan a ye min fɔ k'o bɛ wuli e e yɛrɛ ma a jira sisan k'a fɔ ko tile tɛ bin bɔgɔ duuru la ɔ
ɔ karamɔgɔ ee ne bɛ fɛ k'i ɲininka ee ni ne ko ko waa kelen bɛ n kun ka sɔrɔ waa kelen tɛ n kun mhm. ɔ ne ko mun bɛ n kun ka sɔrɔ tɛ n kun ni waa kelen fɛn nana ko ne k'a san waa kelen o bɛ se ka sanni kɛ yan mais ne ko a bɛ n kun ka sɔrɔ a tɛ yen o bɛ se ka sanni kɛ yan ɔ kuma laɲini o de ye. ɔ diɲɛ mun fɔra ee bibulu ni kuranɛ kɔnɔ ɔ an y'a yira k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ de tɛ yen danni danbaga m'o kɛ yen quoi mhm. ɔ n'a ma ɲa danbaga m'o kɛ yen mun dalen don a la k'a fɔ k'o bɛ yen o b'ale miiri dɔrɔn de la mhm. ɔ n'a sera ka sigi miiri la a bɛ se ka wuli miiri kɔnɔ yen kɛ Voilà.
Awɔ an b'i fo an bɛ nɛgɛjuru kuru yan nɔ ka welelikɛla bɛɛ lajɛlen fo ee k'a fɔ kolokoto Imhotep u hakili jɔra welelikɛlaw ka kuma minnu kan ɛɛ yarɔ ɛɛ ɲininkali fɛn o fɛn kɛra i b'a sɔrɔ o bɛɛ jaabi bɛ émission kɔnɔ kaban siga t'o la tile kelen kɔnɔ siga t'o la ɔ o la an bɛ u fo u ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri la ka weleli kɛ ɔ o la kɔmi tuma banna ɔ i bɛ se ka foli kɛ karamɔgɔ an bɛ welelikɛla bɛɛ lajɛlen fo ɔ k'a jira k'a fɔ siga t'a la ɔ kuma daminɛ na an y'a jira k'a fɔ a bɛ Mati ka kurundu de kɔnɔ ɔ ko n bɛ kuma ni surunyakulu ye Ɔ k'a dɔn k'a fɔ ko laɲini kuma ninnu laɲini o de ye awɔ ɔ wa a bɛ o kurundu kelen de kɔnɔ anhan ɔ ko n bɛ miiriyaw sina lamɛn awɔ j'écoute des opinions opposées anhan ɔ fo a k'a dɔn k'a fɔ ko nous n'avons aucune prétention awɔ ɔ kuma fɛn fɛn fɔra a bɛɛ ye makiti ta de ye awɔ ɔ laɲini ye mun ye un o de ye Mati ka kurundu ye mun jira an na, unhun, ɔ ko je crée l'harmonie ko n bɛ bɛnɲɔgɔnmaya de la fɔlɔ, awɔ, ɔ an laɲini ye bɛnɲɔgɔnmaya n'o ye harmonie ye, unhun, ɔ o de ka sabati mɔgɔya kɔnɔ, awɔ, ɔ mɔgɔya ka tɔnɔ b'o de la, unhun, mɔgɔya ka tɔnɔ bɛ mun na, unhun, mɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ fana ka tɔnɔ b'o de la, anhan, o la ka lamɛn lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo, ayiwa, ka bɔ kuma kɔnɔ nin yɔrɔ la, unhun, ko yan man dɔgɔ.
Ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ kuma kɔnɔ ko ma kelen danbaga kelen sebaga kelen faama kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen k'a fɔ k'an bɛn kɛnɛ dɔ wɛrɛ nin kɛnɛ in kan a ka jɛnsɛnda mardi Peace FM an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan dix-huit heures dix-neuf heures ko k'an bɛn Cheikh i folen don Maze i folen don lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen folen don